I Roinn 2 bhí todhchaí Dhoire agus Mhaigh Eo idir dhá cheann na meá. Suite ag bun an tábla bhí géarghá ag an dá fhoireann le bua. Bua b'fhéidir a thabharfadh slán iad níos déanaí sa bhliain. Mac Dara Mac Donncha atá i mbun tráchtaireachta. Tá Seán Kelly as Cumann Chaoimhín Uí Loingsigh leanacht leis sa gcúl agus Fintan Bradley ag dul thar barr dóibh i lár na páirce. Maidir le na tosaithe tá beirt Shleacht Néill, Cormac O'Doherty is Shay Cassidy, contúirteach má fhaigheann siad siúd na deiseanna. Leanann Páraic Mooney as Tuairín leis sa gcúl do Mhaigh Eo agus tá Eoin Ryan as Béal Átha hAmhnais tábhachtach dóibh chomh maith. Cormac Phillips cruinn ar na pocanna saora agus Gary Scahill agus Eoin Delaney sin iad na tosaithe atá contúirteach má fhaigheann siad siúd an deis. Is níl aon chluiche buaite ag ceachtar acu seo a bhí comhscór ag Maigh Eo sa dara cluiche a chaill siad an chéad cheann agus an dá chluiche caillte ag Doire. Mar sin, thar a bheith tábhachtach dóibh seo, b'fhéidir, más mian leo fanacht slán, i Roinn 2 sin iarracht ansin ó Cormac Phillips, tá sí go maith, dara ceann. Cúlaí siar ar ndóigh Tuairín agus an dearg bhí ar Thuairín agus tá le cúpla bliain nuair a bhuaigh siad Craobh na gClub sa nGrád Idirmheánach. Siar ina n-ionsaí anois, pas deas isteach sa spás. Siar le Colm Enright, Enright ag casadh amach, tá sí buailte ard ag Colm agus tá sí buailte go cruinn aige. Scór deas, tús maith ag Maigh Eo anseo. Ar ar Monty an seo. Caithfimid bheith ionraic an seo agus is contaetha peile iad seo ach tá seirbhísigh maithe iomána ag an dá chontae chomh maith. Eoin Delaney anois d'oscail Eoin na guaillí agus scaoil sé leis an iarracht sin agus ah sin sár scór. Scór is fearr atá feicthe againn inniu. Ag teacht arís, pas curtha amach.

Maigh Eo ag teacht arís. Oisín Greeley anseo anois. Oisín, sin iarraidh mhisniúil ag Oisín agus sin iarraidh chruinn. Cuid de na scóranna thar barr sa gcluiche seo. Pas deas gearr fada le Cormac O'Doherty. Tá fear Shleacht Néill ag coinneáil súil ar an gcúl agus Cormac O'Doherty go hálainn. Coimhlint an-taitneamhach go deo is beag atá eatarthu. Farasbarr beag anois ag na cuairteoirí faoi láthair. Pas deas go Harry. Ah, nach deas mar a rinne Fintan Bradley é sin, bhfuil sé sin thar an trasnán? Tá sé sin thar an trasnán, fiú gan breathnú ar an gcúl. Ard-scór. Ó, pas deas isteach sa lár anseo. Tá sí beagán ard ach seo an seans cur trasna arís, pas deas seans ar chúl, ba cheart go mbeadh cúl agus tá an cúl ag Shay Cassidy, an chéad chúl agus é scóráilte ag an bhfoireann baile. Nach deas mar a pasáladh an liathróid trasna faoi dhó agus ansin sleais céim beag agus báite. Is ag Doire ag dul arís anois. Tá siad cúig chúilín chun cinn. Deas ag Cormac O'Doherty. Ceann mór ard ag titim anuas, faighte go gcló, bhain sé an trasnán agus an cúl faighte ag Shea Cassidy. Tá an dara cúl faighte beagáinín den ádh leis an gceann sin. Bhí Cormac cinnte ag dul agus é ag iarraidh cúilín a fháil, bhuail sé an trasnán agus bhí Shea Cassidy san áit cheart, ráiteas sa gcearnóg, is cuma. Tá brú anois ar Mhaigh Eo, is ait leis, cé chomh maith is a thosaigh siad. Ach ar taobh anseo anois bhí Colm Enright. Mullach scoir seo ag Colm Enright. Enright ag tabhairt faoi. Buaiteas an taobh linn is an scór deas ag Colm Enright. Beidh níos mó de sin ag teastáil uathu. Brú maith ansin ó leaids Dhoire. An-bhrú ó leaids Dhoire faoi dhó.

Anois tá cúl ag teastáil ó Mhaigh Eo go dóite. Obair mhaith ansin an pas curtha amach go Cormac Phillips, Cormac Phillips ag tabhairt faoi agus Cormac Phillips thar an trasnán, an t-ochtú cúilín atá scóráilte ag Cormac anseo. An-taispeántas.

Seo an seans anois ceann mór deireanach. Muid gar go dheireadh na himeartha anseo. Siad thart ar chosantóirí go raibh seans ag Maigh Eo b'fhéidir cúl eile ceann atá buailte blocáilte ag na cosantóirí. Bhí dóthain díobh ann. Iad ag teacht amach ansin. Is tá dóthain feicthe ag an réiteoir agus bua slachtmhar ar deireadh ag Doire anseo.